Moni, moni, moni nonse kumene muli takulandilani pano pa the berean corner bwalo la abereya ndipo muli ndi bereya nzanu lero john phiri pamene tifuna tipitize nkhani imene takhala tikuyamba wiki yatha tinabwera pamene timawuzana ndi kupanga introduce bwalo lino la the Berean Corner. Tinafotokoza kuti kodi the Berean Corner ndi chani, likutanthauza chani ndipo cholinga chake ndi chani. Tidaona kuti gulu limeneli kapena bwalo lino likuchokera pa Machitidwe a Atumwi chapter 17 verse 10 komanso verse 11 pamene tinaona the Bereans, anthu a ku mzinda wa Berea Akukhala ndi chidwi ndi Mawu a Mulungu, chidwi chawo chidafika pakuti amati akamva zimene Paulo akuphunzitsa ndi Sila, iwo amapita kukafufuzanso kuti kodi zimene zija ndi zoona bwanji ndipo zikuchokera pati. Analibe mtima ngati wa anthu a ku Tesalonika amakani ongodzimva kuti iwowo ndi odziwa, alibe chidwi chofunanso kudziwa chilichonse ayi. Koma Abereya amapita kukafufuza. Ndiye n'chifukwa chake tinaona kuti mdima utagwa, Abale atamtumiza Paulo ndi Sila kumeneko, anthu amene adakamulandira ndi chidwi kwambiri. Zimenezo tinakamba wiki yapitayi, palibe chifukwa kuti tipitizenso lero. Tifuna tipite patsogolo pa Berean Corner ndi ganizo limene tinalonjeza kuti tifuna tikambirane tsiku la lero, funso limene lili mkamwamkamwa ndi anthu ena ambiri m'malo osiyanasiyana, zimene zikupanga debate, anthu ena kugawanikana, Chifukwa chakuti palibe amene akukhala ndi kutsimikiza kwenikweni kuti kodi choona chenicheni pa nkhani imene ndi chani. Ndi nkhani imene ino madzulo ano um, tsiku la lero tifuna tikambirane imene pa chingerezi tingati shall we light or shall we ride. Chichewa chake tikunena kuti kodi tiyatse kapena tiletse. Nkhani imene tikambe monga tinakambira kale mphunziro lathu lapita wiki yapitayi ndi nkhani yoyatsa moto ndi kuphika chakudya. pa tsiku la sabata limene anthu ambiri amakhala ndi mafunso ambiri amakhala ndi nkhawa sakhala ndi kukhutitsidwa kuti kodi zimene akukhulupirira ndi zimene akumva kuchokera m'baibulo kapena kwa azinzawo ndi zoona zotani kuti tipite ndi chitsogolo nkhani imene ambuye atitsogolere tiyeni tipemphere kuti tisakhale tokha koma kuti monga abereya amene cholinga chawo ndikudziwa ndi kutsogozedwa ndi mzimu woyera ambuye atithandize atitsogolere ndiye tikutseka maso tipemphere atate mulungu woyera tifuna tikulemekezeni ndi kuthokozani madzulo ano chifukwa cha zabwino zonse zimene inu mumatichitira kuti mwatipatsa mwayi pa bwalo lino la abereya kukaphunzira mawu anu kutsegula zimene inu mwaphunzitsa mwa atumiki anu ndi kutitsogolera ndi mzimu woyera kuti tikamvetsetse madzulo ano pamene tikukambirana pa phunziro limeneli limene ndi phunziro limene lofunikira kwambiri m'miyoyo mwathu koma nthawi zina sitimakhala ndi mwayi omvetsetsa ndipo chifukwa cha kusamvetsetsa timakhala akapolo a zochitika za moyo uno komanso mwina timachita zina zokukhumudwitsani tifuna tikupempheni kuti lero mukhale nafe mutitsogolere pa bwalo lino pamene tikukambirana ndi kuti chilichonse chimene mutivumbulutse mutipatse mtima wodzichepetsa kukutsatirani ndi kukwaniritsa cholinga chanu mukwezeke ndi kutamandika chifukwa cha mwana wanu yesu khristu ambuye wathu amen Funso limene anthu ambiri amafunsa makamaka pakati pa a Seventh Day Adventist komanso ngakhale Ayuda amene nkhani imene tikambirane lero imakhudza kwambiri ndi funso limene limakhudza lamulo la Mulungu makamaka lamulo namba 4 limene limakamba za Sabata. Funso limene limafunsidwa mobwerezabwereza ndi funso lonena kuti kodi ndi zololeka kuphika chakudya tsiku la Sabata komanso kudya chakudya chophikidwa tsiku la sabata imene ndi nkhani imakhala yaikulu kwambiri mukapita pa anthu ambiri ayuda ikadalipo debate imeneyi yatenga zaka zambirimbiri pamene anthu amafika pakuti mwina ena kugalukirana pakati pa maadventist imene ndi nkhani imene simungakhale ngati yachilendo imakhala paliponse pamene mungapeze asonkhana angapo Ambiri amafunsa funso limeneli chifukwa chakuti limaoneka ndi funso limene layankhidwa, koma ambiri sakhutitsidwa chifukwa cha mmene mayankhidwewo mwina amaonekera kuti achitikira, kapena mwina ndi zolinga zimene amakhala nazo. Nchifukwa chake lero madzulo ano mu mphindi ino pa bwalo lino la Bereya tifuna tikhudzenso nkhani imeneyi, tizakatolenso, tizokotoze, tikumbekumbe tione kuti kodi ambuye atitumizira filipo mnjira yotani kuti atithandize kukamvetsetsa yesaya wathu amene ali nkhani imeneyi ambiri amalankhula funso limeneli kapena amafunsa funso limene chifukwa chakuti adawerenga mu eksodo chapter 20 verse 8 kulekeza pa verse ya 11 molingana ndi kuwerenga kochokera m'buku la chichewa cha lero mukaona pamene talemba ccl kumbukirani pano pa bereya timagwiritsira ntchito kumasulira kosiyanasiyana molingana ndi amene taona kuti ayesetsa kumasulira zikopa kapena kuti malemba amene adalembedwa m'mbuyomo otithandiza tiwerenge nde ife pakali pano tikugwiritsa ntchito chichewa cha lero pamene akuti uzisunga tsiku la sabata kuti likhale lopatulika uzigwira ntchito zako zonse masiku asanu ndi limodzi koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi sabata ndi lo, tsiku loperekedwa kwa yehova mulungu wako tsiku limeneli musagwire ntchito iliyonse inuyo kapena mwana wanu mwamuna kapena mwana wanu wamkazi wantchito wanu mwamuna mdzakazi wanu ziweto zanu kapena mlendo amene akukhala mnyumba tingoti mwachidule baibulo likuti mulungu anagwira ntchito masiku asanu ndi limodzi la namba 7 adapumula ndiye tsiku limenelo ati likhale loyera pasagwirike ntchito iliyonse komanso amawerenga ambiri pa eksodo chapter 31 kuwonjezera pa eksodo 20 pali eksodo 31 verse 15 ndi 16 amene amanena kuti mugwire ntchito kwa masiku asanu ndi limodzi koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi sabata lopuma eh, tsiku lopatulika la yehova aliyense amene agwira ntchito iliyonse pa tsiku limene la sabata ayenera kuphedwa aisraeli onse komanso zidzukulu zawo mtsogolomo azizasunga tsiku la sabata ngati pangano la muyaya ndipo tikuona kuti tsiku la sabata likhala lopatulika akagwira ntchito munthu ayenera kuphedwa komanso kuwonjezera pamenepo timawerenga ndipo ambiri amawerenga exodo chapter 35 verse 1 2 ndi 3 pamene baibulo monga mukuonera pabolodipo ikunena kuti mose anasonkhanitsa gulu lonse la israeli ndipo anawawuza kuti Zinthu zimene Yehova wakulamulirani kuti muzichite ndi izi, muzigwira ntchito zanu masiku asanu ndi limodzi, koma tsiku lachisanu ndi chiwiri likhale sabata eh, um, tsiku lanu lopuma lopatulika kwa Yehova. Aliyense amene adzagwira ntchito iliyonse pa tsiku limeneli ayenera kuphedwa. So pano nkhani yakuti aliyense amene agwira ntchito iliyonse pa tsiku limeneli ayenera kuphedwa pakuti sabata uh, pakuti tsiku, tse- pa tsiku la sabata musakoleze moto uh, paliponse pamene mukhala so taonjeza gawo la kusakoleza moto musagwire ntchito komanso musakoleze moto zimene zikugwirizana kwambiri kuti ngati simukoleza moto muphika bwanji chifukwa chake pali exodo chapter 16 verse 23 imenenso anthu amati akamuwerenga amaoneka kuti amazunguza mutu kwambiri amene akuti anauza kuti izi ndi zimene yehova analamulira Mawa ndi tsiku lopumula la sabata loyera la Yehova, choncho wotchani ndi kuphika zimene mukufuna. Sungani zotsala mpaka mmawa. Nde tikaliwerenga kapena ambiri akawerenga Baibulo zimamveka kuti Baibulo likunena kuti tsiku la sabata osagwira ntchito iliyonse, osayatsa moto paliponse zakudya ziphikidwiretu tsiku lokonzekera sabata komanso osaphika chakudya tsiku la sabatalo ndiye ngati simungaphike chakudya ndiye kuti chophikidwa tsiku limenelo kwa iwe ngati uli munthu otsata ambuye mulungu moona mtima sunayeneranso kudya zophikidwa tsiku limenelo ndiye pali anthu ena amati sangathe kudya zinthu zimene zaphikidwa tsiku la sabata ena afika pakuti ngakhale kusamba sangasambe tsiku la sabata chifukwa tamva kuti pasagwiridwe ntchito iliyonse osayatsa moto nde u- usamba madzi ake amtundu wanji mwina ozizira komano ngakhale kusambako ndi ntchito nde pasakhale ntchito iliyonse nde pamamveka kunena kuti tisachite chilichonse tsiku limenelo nde ambiri amafunsa mafunso amenewa kodi ndizoonadi kumasulira kumene timamvako tikumvetsa bwinobwino tikumasulira bwinobwino ndi chifukwa chake tifuna pano pakucheza kwathu madzulo ano pa bwalo lathu mu ulendo uno tifuna tikambirane kuti kodi ndi cholondola kusonkha moto kapena kuti kuyatsa moto pa tsiku la sabata mu nthawi yathu ino pamene baibulo lidanena momveka ngati mmene tawerengera malemba aja kuti osayatsa moto osagwira ntchito iliyonse ndiye ife munthawi yathu ino tingachite zosemphana ndi zimenezo nkukhala osamulakwira mulungu nkukhala osachimwa nkukhala akhristu okhulupirika funso limene tifuna tilifotokoze tilikambirane ndi limenelo funso lofanana nalo ndi lakuti nanga kuphika ndi kudya zakudya zophikidwa tsiku la sabatalo ndi tchimo kapena kuti sitchimo potengera kuti mulungu adanena kuti osakoleza moto pa tsiku la sabata komanso muphikiretu zofunika kuphika wotchani zoyenera kuwotcha kodi nanga kuphikako ndi kuwotcha tikakupanga tsiku la sabata ndiye kuti ife tikuchita motani zimenezozo ndi zimene tifuna tizikambirane tizizokotozane mphindi zochepa zili patsogolo pathu ndipo musachoke musasunthe ngati nyemba munaika pa moto kapena mumachita zili zonse onetsetsani kuti zisakutanganikitse chifukwa muphonyana ndi zoti tikambirane zofunikira kwambiri ayitaneninso aneba anu anzanu amenenso ali ndi chidwi chofuna kumvetsa kukambirana kumene kuku chifukwa ndi funso limene mwina lingathe kupereka maganizo owonjezera chidziwitso chimene muli nacho kukumasulani kapena kukuthandizani kuchita chimene mulungu afuna kuti muchichite pa nyengo imeneyi ndiye mulungu akuthandizeni akutsogoleni atitsogoleni tonsefe kumbukirani ife ndife abereya amene cholinga chathu ndi kuzukuta choonadi cholinga chathu sikupanga defend maganizo a munthu for the sake of it koma kuti ife tifuna timvetsetse tikamalandira maganizo anu tikhala kuti takhulupirira taonadi zikugwirizana mukamatiuza kuti ashehe akuti mukamatiuza kuti apostoli athu akuti aprofeti athu akuti abusa athu abishop athu ansembe athu akuti zakuti zakuti ife muzitionetsa kuti zimenezodi zili mmalemba tikagwirizana nazo tilibe objection tidzatsata zimene ansembe anu zimene abusa anu zimene aneneri anu akunena chifukwa chakuti zikuchokera m'mawu a ambuye so chimenecho nchimene ife tili pano abereya funso lathu tikuti mukukambirana kwathu mkucheza kwathu kwa lero m'bwalo lathu tiyatse kapena tiletse ndiye zimene tikulankhula pa chingelezi kuti shall we light or shall we right kapena righting meaning to correct to put it uh, right to correct it to make sure that simukupanganso zolakwika kutanthauza mwina ngati timalakwitsa tikonze Tiletse ngati timachita kapena tiloleze ngati timaletsa ndi zimene tikulankhula baibulo likuti chiyani mu nkhani imeneyi kwenikweni zimene tifuna tizitsatire nanga kwa ife amene timawerenganso ndi kuzindikira zolembera za mzimu wa chinenero zolembera za ellen white amati chiyani pa nkhani imeneyi ndipo tikumvetsetsa bwanji timvetsetse bwanji pa nkhani zimenezi nanga yesu mwini wake wa nkhani yonseyi amene baibuloli kapena chikhulupiriro chimene tikutsatira ichi tikutsatira iyeyo mwini wake adati chiyani pa nkhani imeneyi chidule cha zimene tifuna tikambirane pa bwalo lathu lero m'bwalo muno mwabwera nkhani imeneyi yonena kuti uh, baibulo limati chiyani kwenikweni pa nkhani zimenezi zophika ndi kudya zakudya zophikidwa tsiku la sabata pali chilichonse chimene latifotokozera nkhani yabwino ndi yakuti mulungu sanatisiye tokha anatipatsa zotiunikira zotithandiza so mukukambirana kwathu m'bwalo la lero m'bwalo lathu lino la abereya tifunika tikhale ndi zida zotithandiza kuti funso limeneli tiliyankhe bwinobwino ndipo m'bwalo lathu tikuchita propose kukhala ndi zida ziwiri zofunikira kwambiri zimene zitithandize kuti funso limeneli tiliyankhe moti mwina tifike patsogolo potithandiza kuti chimene ambuye afuna kwenikweni ndi chiyani m'malemba monga mmene tafotokozera zida zimenezi ndi zida ndi mafunso ndi zinthu ziwiri uh, funso choyambirira osati funso tinene kuti zinthu ziwiri zimene tifuna tikhale nazo choyambirira ndi chidziwitso knowledge uh, chidziwitso cha mmene olemba nkhani za baibulo amafotokozera nkhani zawo nthawi zambiri timapeza kuti chifukwa choti ambiri sitimakhala ndi kudziwa kuti kodi baibulo limalembedwa bwanji olemba waja ali ndi zochitika zanji mwina chifukwa sitinakhale ndi mwayi olidutsa baibulo lija ndikulidziwa mmene limachitikira ndiye timafika pobalalika timasokonekera mwina tiwerengetsetsa tisokoneza te so chinthu choyambirira chinthu chofunika kwambiri kwa munthu amene afuna amvetsetse nkhani iliyonse ya baibulo ndi kudziwa mmene olemba nkhani za baibulo amalembera nkhani zawo amazifotokoza bwanji amachita bwanji mitundu ya zolembalemba mmene zimakhala zina zambiri zokhudza mwachidule tingonena kuti tidziwe mmene baibulo limalembedwera makamaka i- mu kucheza kwathu kwa lero tigogomeza pa mmene okamba nkhani za baibulo aja amafotokozera nkhani zawo kuti tikadziwa mmene amafotokoza zitipatsa mwayi woti tizitsatira nkhani iliyonse imene akuifotokoza pa chilichonse imene makamaka mnkhani iyi yokhudza sabata zitithandiza so choyambira ndi chimenechocho chidziwitso cha mmene olemba nkhani za baibulo amalembera nkhani zawozo chachiwiri chimene tifuna tikhale nacho ngati chida chathu ndi mafunso otsogolera kafukufuku um, tikamapanga research ya mtundu uliyonse timakhala ndi mafunso mafunso akakhalapo olondola amatithandiza so sikungokhala ndi mafunso but we are talking about the right questions kufunsa mafunso olondola munthu akamapanga research ukakhala ndi mafunso olakwika zilizonse zimene umapeza zimakhala zolakwika chifukwa even research yako zokafufuza zako umakafufuza malo olakwika chifukwa uli ndi mafunso olakwika so mafunso olondola the right questions ndi chinthu chofunika kwambiri zithandizo zinthu ziwiri tikutanthauza kukhala ndi chidziwitso komanso mafunso oti atitsogolere mosatenga nthawi kwambiri tiyeni tione kuti tifuna mafunso anji pa bwalo lathu lino la bereya lero kuti mfunse paulo ndi sila wathu amene akutikambisa za sabata kuti kodi iwe ukamati sabata ukamakamba za kutero u- zimati chani mafunso amene atitsogolere kafukufuku amenewa alipo mafunso 6 funso loyambirira ndaliika mchingerezi limene likunena kuti when did god forbid the lighting of fires and cooking on the sabbath in the bible kodi mulungu ndi liti limene adaletsa zakuti anthu asamayatse moto la sabata komanso asamaphike mchipangano chakale tikapeza tifuna tione kuti zithandize kuunika kuona chimene chimachitika so tinganene kuti imeneyi ndi the origin argument mtsutso ogwiritsa ntchito kuti pachiyambipo zinthu zinali bwanji chifukwa chiyambicho chitipatsa mwayi oti tizindikire kwenikweni chimene chilipo chimene chikuchitika chachiwiri funso lachiwiri ndi funso limene likunena kuti was there an explanation uh, for or rationale for the prohibition mulungu mmene amaletsa kuti aziti musamayatse moto musaphike padali kufotokoza kulikonse mene adafotokoza kapena adangonena basi popanda kufotokozera kulikonse popeza mwina nthawi zina mulungu safunsa safotokoza zifukwa zimene wapangira koma ngati panali kufotokozera amafotokoza kuti adachita zimenezi chifukwa chani zimenezo zitithandiza kuti titadziwa zitithandiza kupanga chitsimikizo cholondola ngati Abereya kuti ah, ngati zinali choncho ndiye kuti zinayenera kuchitika motere apo b zikhala zovuta kuti titsi- tipange chitsimikizo pamene sitikudziwa kumene zikuchokera komanso zimene zidachitika kuti zinthu zina zizichitika so funso lachiwiri kumbukirani ndi limenelo was there an explanation or rationale for the prohibition of the lighting of fires or cooking on the sabbath Ching- chi- chi- mwachidule tingati the rational argument mawuwa tingowakoleka tingoyika timalebulo kuti mwina tizikumbukira kwambiri zimene tikunena mwina sangakhale very precise um, musakhumudwe kwambiri pano ndife aberea ndife omasuka timakhala flexible koma ganzo lathu ndi lakuti the rational argument chimene tikulankhula funso lachitatu ndi funso lonena kuti how consistent was this forbiddance mulungu atanena kuti musayatse moto la sabata kapena musaphike ganzo limene adalitsatira motani iyeyo kapena adangoti walilankhula lero pena wasintha pena chita zina tifuna tifufuze zimenezi kodi adali linali lamulo la mpenda nyengo tikati mpenda nyengo titanthauza kuti no kwacha kuzizira lero iya tisapange choncho oya lero ko- patentha kwambiri tisapange choncho so mpenda nyengo wotengera ndi mmene kwachera mmene zinthu zakhalira kapena linali lamulo limene linali ah, mpanda nyengo wosatsata kuti kuli nyengo tere komano ongoti kaya kuli kotentha kaya kuli mvula kaya kuli chani komano zimene zichitike musayatse moto musaphike chifukwa lamulo lake ndi limenelo zimene zitithandiza kudziwa kuti ngati linali motero mopanda nyengo ndiye kuti ndi lamulo limene linalibe kusintha kulikonse koma ngati linali kuti tsiku lina lake la mpenda nyengo tifunsafunsa kuti "Ah, tsopano chifukwa chani limakhala mwa mpenda nyengo osangokhala mompanda nyengo chimachitika ndi chani ndipo ngati zinali cha mpenda nyengo nyengo zimene tiyenera kutsatira lamulo limeneli ndi liti nanga nthawi imene sitiyenera kulitsatira ndi liti zimene zonse zimene tifuna tikutanthauza pafunso limene so zitithandiza pakupanga chitsimikizo ichi funso lachi number 4 ndi- uh, limene tinganene kuti the consistency of practice argument mchingerezi lebo lake limene funso number 3 ndi the consistency of um, argu- practice argument pamene funso la number 4 ndi limene tifuna tifunse kuti what was the general or specific attitude of the incarnate jesus on the sabbath yesu atabwera kudzabadwa nkukhala ngati munthu pa dziko lapansi iyeyo machitidwe ake amachita nalo bwanji tsiku la sabata akakhala nkhani za zophika nkhani za zakudya nkhani za moto chilichonse chokhudza ndi sabata iyeyo amaonetsa mkhalidwe wanji ama, ama, ama, ama, chimene iye amachitacho chitipatsa kuunikira diso kutitsegula diso kutichenula diso kuti tikhale ndi chidwi chodziwa o ngati amapanga chonchi ndi kuti zikutanthauza kuti ziyenera kukhala chonchi chimene chocho chimene tifuna titanthauze pafunso nchifukwa chake funso limene lofunikira kwambiri mu njira ina tikuitcha kuti the jesus model of divine model argument kuti iyeyo ndi chimphunzitsi chathu ndi mphunzitsi wathu wamkulu ngati mulungu mwini wake zimene amapangazo zimenezo ndiye zili zolondola ndiye maganizo amene tifuna titsatire tikatsata zimenezo ndi kuzipeza tikukhulupirira kunena kuti ngati ife abereya zitimasula kwambiri kuti ngati mwini ake wapanga zimenezo ndiye zolondola kuti tizipange tonsefe nchifukwa chake tabweretsa mtadzi umene funso la number 5 ndi lakuti okay tikazidziwa zimenezozo what implications would such findings if any or have or should have on the ultimate theologies and ecclesiastical policies of pursuing the same tikazidziwa zimene yesu amachita mwini wakeyo mulungu adapanga zitithandize ifeyo bwanji kuumba zikhulupiriro zathu ziphunzitso zathu zimene timaphunzitsana ku chechi kwathu ku mas- mosiki kwathu kuti kulikonse timakhalako mmabwalo athu amene timakhalako kati kupanga zija zimatsogolera zoyendetsera mpingo wathu matheologies athu kaya ndi ma- ma- ma- ma church manual athu akatekesi mwathu zi- zititsogolere bwanji kuwakonza maphunziro amene aja kumaphunzitsana chifukwa chakuti zimenezo zinanga sitaziphunzire taziona nanga tingoti izo tilibe nazo ntchito ife tipanga zathu iyayi ganizo lathu nlakuti tikuganiza kuti iyeyo ndi mphunzitsi wathu ngati mphunzitsi wathu zitipange ife shape bwanji zitiumbe bwanji nchifukwa chake tikubwera funso limeneli tingalinene kuti the pedagogical argument ngati pedagogy ndi chinthu chimene mwachiyika ngati chimphunzitsiri chophunzitsa china chake chothandiza chimodelo chofuna kuthandizira wina kuti atsatire maganizo kapena china chake kuti achiphunzire so the pedagogic argument funso number 6 komanso funso lomaliza limene litsogolere mu chida chachiwiri chimene tinacho chakukhala ndi mafunso othandizira kuphunzitsa kukambirana nkhani yathu ndi funso limene tikunena kuti how does the pentateuch handle the question of food on the sabbath tikamatenga mabuku a mose okay sitikuti mabuku a mose ngati kuti no ndi ake a personal koma tinene kuti mabuku amene mose analemba 5 oyambirira amene amati tora chilamulo genesis levitico exodo deuteronomy numeri Lev- levitico mabuku amene ajawo kumene mulungu anamupatsa zonse zimene anayenera kumupatsazo i- adazilembamo zotani ndipo funso limene lili lokhudza kumbali ya chakudyali iyeyo adalikamba bwanji mene amachita nazo bwanji nkhani ya chakudya chakudya chili ndi malo anji mukapembedzedwe kawo mumachitidwe awo mumakhalidwe awo so chimenechi chifukwa choti chikukhudza kwambiri ku tora mapembedzedwe ndi zina tangochitcha kuti the worship argument kulankhula konena kuti zimene tikuona mmene mulungu waphunzitsira ana aisraeli machitidwe awo kapembedzedwe kawo zikakhudzana ndi sabata zikumapanga chonchi ndiye ife bwanji tiphunzirenso zimenezozo zimenezo ndi zimene tifuna kapena mafunso amenewo ndi amene atithandiza atitsogolere mkukambana kwathu pa funso limene lili ah, la kukhudza sabata makamaka kunkhani yophika chakudya ndi kudya chophikidwa tsiku la sabata kuphatikizapo kuyatsa moto mosatenga nthawi tiyeni tiyambe kuyamba ndi ganizo la chidziwitso chimene tiyenera kukhala nacho cha mmene olemba baibulo kapena olemba nkhani za baibulo zi- nkhani zimenezi amachita bwanji amachita zinthu zimene amakhala nazo okay pa nkhani zimenezizi zimene tifuna tidziwe kwambiri ndi ganizo pali maganizo angapo Koma ganizo lalikulu limene tifuna ti- tilikumbutsane ndi lonena kuti mfundo yoyambirira si nthawi zonse pamene olemba nkhani za baibulo amafotokozeratu zonse zimene zinalipo pa nkhani imene akulembayo tikutanthauza chiyani akamalemba nkhani a bible ma bible writers ma bible authors a ezekieli andani osati a mose tikulankhulawo amakhala kuti iwowo ali ndi nkhani imene akuilankhula koma pa nkhani imene akuilankhula sikuti amanena zonse zimene akhoza kunenapo kunena ichi kunena ichi kune- ah, amalemba zimene iwo afuna kulemba nthawi imeneyo nde nthawi zambiri panalinso zinthu zina zambiri zimene nkhaniyo sanazikambepo za nkhaniyo zofunikira mwina zoti tikadakonda tizidziwe koma sanazilembe nde zinthu ngati zimenezozo mfundo imene tikufuna nkuti- kuti tikumbutsane ndi kuitsegulana maganizo ndiye kuti zinthu ngati zimenezo nthawi zambiri uh, zima- timazidziwa kapena zimadzayamba kuvumbulutsidwa zimakaonekera um, kuchokera mu nkhani zina um, zoti mwina olo nkhani ndi yakukhudza kankhani aka kamene kanali ku nkhani yoyambirira ija ndiye timamva kuno zinthu zina akuzivumbulutsa mosakonzekera iwo sanakonzekere kuti afuna ativumbulutse zijazo koma ativumbulutsa nthawi zina mwina alibenso ntchito choti zimene atiuza koma pokamba nkhani atidziwitsa chimenecho chimene tifuna kulankhula kuti chidziwitso cha mmene olemba nkhani ya baibulo amene akamba nkhani mfundo zina zofunikira kuzidziwa amene mfundo zina zimadziwika munkhani zina ndikutanthauza chimene iyocho tiyeni titenge chitsanzo mwina kuti pamveke bwino nthawi zina mwina ukalankhula zikhoza kukhala kuti kuti akutanthauza chiyani komano tiyeni titenge chitsanzo mwa chitsanzo mateyu chapter 27 verse 4 kulekeza verse 5 timawerenga za nkhani ya yudasi mukadzawerenga nkhani ya yudasi mmateyu mudzamva kuti akuti atampereka yesu anathamanga kupita ku tchalichi kukachisi nkukapeza ansembe aja nkuwauza kuti ndachimwa Pakuti ndapereka munthu wosalakwa. Ndiye iwo anamuyankha kuti, Ife tilibe nazo kanthu, izo ndi zako. Pamenepo Yudasi anaponya ndalamazo m'nyumba ya Mulungu nachoka, kenaka anakapita nakadzimangirira. So tikumva kuti pa- pa- pa- pa- pa- Yudasi anakadzimangirira atathawa ku tchalitchi. Ukawerenga nkhani imeneyo ngati sunakhale ndi mwayi owerenga kulikonse, nkungowerenga nkhani ya Mateyu 27 tikungomva kuti Yudasi anapita kukabweza ndalama anamkanira ndipo anakadzikhweza koma munthu amene wawerenga machitidwe atumwi chapter 1 verse 18 kukalekeza verse 19 taona zimene zikuchitika molinga mchichewa cha lero akuti yudasi anagula munda ndi ndalama zimene anazipeza pochita zoyipa zija kumeneko iye anagwa chamutu naphulika pakati ndipo matumbo ake wonse anakhuthuka aliyense mu yerusalemu anamva zimenezi kotero anatcha mundawo mchilankhulo chawo kuti alekedama kutanthauza munda wa magazi so maona mateyo wangotiuza kuti yudas anapita kuchechi amkanira anakadzikhweza luka amene akulemba machitidwe atumwi akutipatsa ma details ena amene kumateyo kulibe tadziwa kuti ndalama zimenezo ada- adamkanira yudas adapita kukagula munda atagula munda adapita tsiku linake kumunda sitikudziwa kuti adakwera mumtengo inali ngozi kapena anachita kwadala kudzikhweza koma mukulankhulamo akuti anagwa mumtengo chamutu chadodolido mmene anagwamo anaphulika pakati matumbo kunja pali ma details ambiri mpakana munda umene adagula adautcha kuti alekedama chifukwa adautcha kuti munda wa magazi anthu nkhani imene amayidziwa zimenezi anazidziwa koma munthu amene awerenga mateyu chapter 27 zimenezi sazidziwa yayi so koma mukhoza kuona kuti pamene tawerenga apa pali nkhani zina zimene tazimva zimene kunalibe mmene iye amalemba akulemba sikuti akuganiza zakuti mlima yu- mateyu walemba bwanji wangolemba zimene walemba okay titenge nkhani yachiwiri mosatenga nthawi eh titenge nkhani ya mose mwa chitsanzo china tikamawerenga m'buku la exodo exodo chapter 7 verse 11 kukafika verse 20 timamva za mmene mulungu atamtuma mose anamuuza kuti upite ku aigupto ukamuuze farao awatulutse ana anga azipita ndi anapita kumene kuja anamuuza kuti uli nacho m'manja mwako nchiyani ali ndi ndodo ati tenga ndodo imeneyi ukapita kumeneko ukaipereka ukaiponye pansi ukaoneka tu ukachinjoka anapita kumene kuja timamva zimeji mwachidule tingona kuti ma- mose anapita ku aigupto anapanga zozizwa ali ndi aroni anapanga ndiye aku aigupto aja nawonso anali ndi anthu awo amabwera kupanga zamatsenga mose kupanga chinjoka Iwonso kupanga zinjoka zawo iyi Mose kupanga izi iwonso kupanga zawo zinangokhala kuti chi- Mose zake zinali za mphamvu timamva kuti njoka ya Mose inapita kudya njoka zawo kenaka anachita mantha koma tikamatenga nkhani imene ija nkhani imene kulankhula nayo ndiye kuti sitikudziwa kuti amatsenga paja kapena amati ndani dzina lawo sindikuti pano mukhoza kunena kuti dzina lawo anali akuti akuti palibe amene akhoza kukuwuzani mukawerenga nkhani yonse the Torah yonse muyimaliza chipangano chakale chonse mukhoza kuchimaliza simumvapo chiliyonse za chimenechi koma tikamawerenga nkhani yomweyo mu 2 timoteo chapter 3 pa vesi yake ya 6 kukafikira vesi 8 tikudziwa mmene paulo akufotokoza akuti koma zindikira ichi kuti masiku otsiriza zidzafika nthawi zowawitsa kuja ti anakamba za matsenga apa akuti no anthu ndiye akamba za kuti no monga anthu amene avutitsa aja akutiuza kuti anthu amene adalimbana ndi mose aja akuti ndi yane ndi yambre anatsutsana naye mose so tikuona kuti ah, amene anatsutsana ndi mose aja ndi yane ndi yambure ndi mayina awo pamene ino kwina konse kuja sitimadziwa kuti ndi ndani amene aja tinangodziwa kuti no anthu amatsenga analimbana naye mose koma tikudziwa kuti ngakhale mose sadalembe mayina anthu amenewa koma chifukwa choti inali nkhani yoti imadziwika aliyense amayidziwa anthu amayidziwa and by the way mwina sadakulemba kuyilemba chifukwa choti no amadziwa aliyense akuyidziwa so paulo polemba nkhani yake akutitchulira mayina amenewa so yane ndi yambure anatsutsana ndi mose so t- t- ndi nkhani tikulankhula ija mwayiona kuti mmene amalemba nkhani ija sadalemberetu zonse nthawi imeneyo koma zina zikuvumbulutsika mmene nkhani ikupitirira okay tiyeni titenge chitsanzo china mothamanga kwambiri chifukwa sitifuna tikhazikike kwambiri pa nkhani imeneyo komano tifuna tipereke mayo tichite illustrate tichite demonstrate tionetsere fundo imene tikuyilankhulayi ikutanthauza chani okay titenge nkhani yopezeka pa oweruza chapter 11 mu chapter 11 cha oweruza muli nkhani ya yefita yefita ndi agibiyoni amene anthu awachita chipongwe amitundu ena akufuna kuwakolola maso ndi akuti ife tikuphani mukapanda chonchi mukhala akapolo athu ndiye akuti mutipatse nthawi yochepa ndiwo akuthamanga kukamuuza yefita kuti yefita chonde utithandize utilanditse udzakhale mfumu yathu ndiweyo ndiye yefita akubwerera akuti chabwino ndikuthandizani ndiye mukawerenga chapter 11 palibe paliponse pamene baibulo likulankhulapo zokhudza efereimu ayi palibe mpomwe koma mukamadzawerenga chapter 12 verse 123 ngakhale mukamatsika mmunsimu pamene kudabwa kuti no akutchulamo za efereimu and kuwatchula kwake sakungowatchula mmomo ayi akutiuza kanthu kena kamene kanachitika mchapter 11 koma wolemba sadatiuze kuti kanachitika koma makutiuza nkakuti atapita kukamenya nkhondo ija yefita ndiye akubwera anthu aku efereimu linali fuko la efereimu lidakhumudwa kwambiri kuona kuti anzawo akugonjetsa akubwera kuimba nyimbo zosangalala tagonjetsa tawina so they said ah inu ndinu opusa mmene mungapite kukamenya nkhondo osatiuza ife he ndinu aku he he tikumenyani ndiye akuti yefita kuti akuluakulu inu mukuti ineyo ndakulakwirani kukulakwirani kwake chifukwa chonena kuti ineyo mukuti sindinakuitaneni ndiye kenaka mmene akufotokoza mumvetsere pa vesi 2 akuti yefita anati kwa iwo ine ndi anthu anga tinatsutsana kwakukulu ndi ana a amoni koma pamene ndinakuitanani so apa kuti pamene ndinakuitanani tikumva kuti no yefita popita ku nkhondoko asanapite adawaitana anzakewa adawaitana anthu aku efereimu koma iwowa adakana chifukwa chakukana kwawoko mpamene anapita yekha kuti basi no ambuye ndithandizeni munditsogolere ndikamenye munditsogolere ndinu ndiye anapita nakagonjetsa nkhondo so you can see mu chapter 11 sakuti ku- munthu amene wawerenga chapter 11 sangadziwe kuti kodi no yefita adakapeza tha- adakafuna thandizo kwa ndani ndipo adakumana na zimene sizikudziwika koma chapter 12 tikuzidziwa ndi zimene tikutanthauza kuti polemba nkhani olembawa si nthawi zonse si nthawi zonse si kunena si nthawi sa- nthawi zina samaliza amamaliza koma si nthawi zonse zimene amamaliza ma details ena onse ndiye zimene zikutanthauza tiye titenge chitsanzo china tikhoza kutenga muli zitsanzo zambirimbiri m'baibulo zoti tikhoza kutopa pano pa mwina nkungochokera kuwerukira nkhani yokhayo koma sikufuna tipange chonchi ayi chitsanzo china ndi chimene chakuti akutiuza za mgwirizano pakati mu chapter 30 cha buku la Genesis akutiuza za mgwirizano pakati pa ya, Yakobo ndi apongozi ake a Labani mukamawerenga nkhani yonse mu chapter 30 simumvamo kalikonse zokhala ngati palibe vuto yayi zoti akumpanga chipongwe akumpanga chani sitikuzidziwa koma zimenezozo tikuzidziwa tsopano mu chapter 31 mmene yakobo wafatsa ndi akazi ake ndiye akulankhula nawo mpamene tsopano tikumva akulankhula modandaula kuti ine atate wanu wandinyenga ine nasinthanitsa malipiro anga kakhumi 10 times he has changed all that sanandipake so tikuona ma details amenewo mchapter 31 komanso mmene akukalankhula mchapter 31 verse 36 kapena 46 nkhani yokhayokhayi akukamba ma details a zimene zimachitika amene bambo ake amapanga zinyengo mwina kutenga nkhosa izi kusinthanitsa kutere kutere zonse zija zikukambidwa mmene momo so tikupeza kuti no tikudziwa zinthu zina zowonjezera pameneno nkhani ina ikufotokozera pena funso limene tikhoza kulifunsa mosafuna kutenga nthawi mogwirizana ndi nkhani yathu mu imene tikukambirana pano pa bwalo lathu la bereya ndi funso lonena kuti kodi mchitidwe umenewu womanena kuti nkhani akamayifotokoza nkupeza kuti pali zina zake sizidakalambidwe koma zakawonjezeredwa pena nkudziwa kuti oh kunalinso zimenezi kani zikuchitikanso pa nkhani ya sa- khudza sabatayi kuti kapena tikhoza kupezerako mwayi woti ngati zili choncho tiphunzire tiwerenge paliponse m'baibulo pamene pakamba za sabata kuti kapena mwina pakuti tidziwa zina zambiri za sabata kusiyana nkungowerenga malo amodzi ndi funso limene ino tifuna tiliyankhe ndipo kuyankha kwake mwachidule nkunena kuti zimenezo zimene zikuona kuti zikuchitika m'baibulo mwachitsanzo tikawerenga pa nehemiya chapter 13 tiyambe nkunena kuti tikapita pa exodo 20 pa- amene timawerenga uja exodo 20 amene tawerenga uja akungonena kuti uzisunga uzikumbukira tsiku la sabata likhale lopatulika bla bla bla bla uzigwira usatero usatero koma sitikumva paliponse akamba kutiuza kuti kodi ino ukhoza kukagula zinthu la sabata kuti ukhoza kupanga malonda ukhoza kuika benchi yako palibe chilichonse zikungokhala implied kungoganiza kuti mwina zimakhala mbali imodzi imene ya kusagwira ntchito mwinanso ndi ntchito imeneyo koma sanakambe kuti izo koma tikawerenga pa nehemiya chapter 13 verse 15 lekeza 21 mpamene tikupeza ma details ena ameneno tikumva kuti zinalipo ndi zimene amachita anthu ndipo ngakhale sizidalembedwe pa eksodo paja koma ndi zimene zinali in practice zimene anthu amachita ndiye akufotokoza mosafuna kuwerenga nkhani yonseyo mukhoza kukawerenga akunena kuti Nehemiya akuti ine ndinawachenjeza za kugulitsa zakudya pa tsiku la Sabata, komanso akuti ino ndis- ndi- tsiku la Sabata lisanayambe azi- ndinawauza azitseka zipata zonse za Yerusalemu ndipo anazitseka mpaka Sabata litatha. So tiona oh, kugulanso la Sabatanso zinali mbali imodzi yoletsedwa eti zimene taziimva komano kuchokera pamene wina akukamba nkhani ina akukamba nkhani zina zokhudza sabata tikukamba zambiri za sabatazo yeremiya akupanga chimodzimodzi yeremiya chapter 17 pa verse yake 19 kufika verse 27 mukhoza kuwerenga nkhani yonseyo koma ndingofuna muone kuti akukamba mbali ina kuti no samalani kuti pa tsiku la sabata musanyamule katundu paja ananena tizipumula kodi kupumula kuja kumatanthauza ngakhale kunyamula katundu la sabata hmm? ife timangoganiza ngati kuti basi mmene anena kuti kusagwira ntchito akungotanthauza zokhazi komano zimatanthauzanso kusunga sabata kuti munthu sanganyamule katundu ameneyo ndi yeremiya amakamba nkhani yake zina kwa akuluakulu mmene momwe amakamba amadzudzula anthu amenewo ndi zimene amachita zokhudza sabata ifeyo powerenga nkhani yake tadziwapo zina zimene zimachitika pa lamulo la sabata akuonjezera malo osiyanasiyana mukhoza kukawerenga akuti muzimvera ine ndi kuleka kulowetsa kapena kutulutsa katundu pa zipata za mzinda pa tsiku la Sabata. Muzisunga tsiku la Sabata kuti likhale lopatulika posachita ntchito iliyonse pa tsikuli. So tikuona oh, pali zina zimene zikuchitika. Okay, so zilipo zambiri zimene tikhoza kuzipeza komano chimene tikuona nchakuti pa Eksodo chapter 20 verse 8 kukafika verse 11 zina za zimenezizi palibe koma pamene tikuwerenga pa exodo chapter 16 verse 29 kukafika pa verse 30 tikumva kuti taonani popeza yehova wakupatsani sabata nchifukwa chake tsiku la chisanu ndi chimodzi amakupatsani chakudya cha masiku awiri aliyense azikhala pamene ali pa tsiku la chisanu ndi chiwiri pasapezeke wotuluka kunja Dero njeza suti tsona kuchana kuzo tusogere chilichonse mbuzi zako chanchani Exodo 20 verse 8 kumasana tuzepo kuti kodino tizituluka mnyumba tsiku la sabata koma apa akuti usatuluke don't get out by the way anthu ambiri akamakamba za kuti no usamaphikire sabata usamachapire sabata amangothera pompo koma amayiwala kuti anenenso lero kuti bible limati usatuluke osatuluka pakhomo pako osatuluka mmalo ako osatuluka kunja so zikutanthauza zoti pakufuna timvetsese kuti anthu aja azikhala mnyumba tsiku lonse la sabata okay koma mwachidule nkhani imene tikulankhula apa ndi yakuti tapeza pali kuonjezera kuti lamulo la sabata silimangokamba zimene zalankhulidwa mu ekisodo limakambanso zoti anthu asamatuluke okay so aliyense akhale malo ake pamene ekisodo 31 tinaonanso nthawi ina akukamba kuti no aliyense amene agwira ntchito adetsa penalty tsopano akutiuza ameneyo adzayenera kuphedwa akuonjezera pamenepo exodo sakunena chilichonse zimene zimchitikire munthu ameneyu zikungokhala imply kuti mwina atati waphwanya ndiye wakhumudwitsa mulungu mwina akupanga chinachake koma sakunena koma exodo 31 ndi amene akutiuza kuti munthu ameneyo aphedwe tikuonanso pa exodo 35 monga tinaonera akuti musayatse moto paliponse tsiku limenelo musakoleze moto exodo 16 verse 23 pamene paja akuti mawa ndi tsiku lopatulika wotchani zimene mufuna kuotcha phikani zimene mufuna kuphika sungani zotsala mpaka mmawa so tikuona kuti no tikamaliwerenga baibulo lija olemba wa exodo 20 sanamalize zonse anangolemba kwambali ina koma pamene tikunka tikumva zina ndi zina kukunka zonse zimene zikuchitika zione kuti baibulo likumatambasula baibulo likutambasula kumaonjezera kufotokozera kutsenutsa kuwalitsa zimene zinalankhulidwa mwachidule mbuyo so tikuona kuti pamene tikunka tipita Malemba obwera kumanka awonjezera kuunikira zina zimene sizinakambidwe koma zinalipo komano mwina sanazitchule, kuzitchula mwatchutchutchu, zina kuziwalitsa zimene mwina sizinawale bwinobwino mmene zimakambidwa zimene tikuziona. So mwachitsanzo akuti pa tsiku la Sabata musakoleze moto paliponse okay, pamene mukhala pamene tikamawerenga Eksodo Numeri chapter 28 verse 21 kukafika verse 35 25 Tikumvanso kuti pa tsiku loyamba muzichita msonkhano wopitili wopatulika ndipo musamagwire ntchito iliyonse, koma muzipereka kwa Yehova nsembe yotentha ya moto pa nsembe yopsereza, akuti muzikonza chakudya ndipo komanso muzikodya muzikonza chakudya cha nsembe yopsereza tsiku ndi tsiku pa masiku asanu ndi awiri ah, ngati fungo lokomera Yehova. Ndiyetu kuti ah, akuti no musayatse moto komano akuti no muzi- muzi- muziperekanso nsembe yopsereza ndiye mupsereza bwanji nsembe mulibe moto so zikuoneka kuti anthu amawaya amayatsa moto ndiye muja kuti musakoleze moto ndiye timvetsetse zikutanthauza chani komanso akuti muzipereka cha- muzipe- muzikonza chakudya so amakonzanso chakudya la sabata ya mwina kuyankha tikozo nanga chimene kisina chakudya chisi chokapembedza mulungu koma nkhani ndi yakuti amakonza chakudya tsiku la sabata amapereka nsembe tsiku la sabata yowotcha pa moto moto anati musakoleze koma akuyatsa So chimechi uno oh, toti pali zina zake zina mu zimene ino mwina sizidafotokozere zimene ife tinena tizifatsirire tisanapange chitsimikizo chilichonse apa kuti no ndi zimenezi muzi- mu- ah, kuti mu- zimenezi ziziperekedwa kuonjezera pa nsembe zopsereza za nthawi zonse so amapanga kale tsiku ndi tsiku koma ilili amaonjezeranso kuti ndicho zichitike zambiri ndiye akuti tsiku lachisanu ndi chiwiri muzichita msonkhano wopatulika ndipo musamagwire ntchito iliyonse

ndipo achita kuvomereza kupanga chonchi yes pano siti- sitingafike pokambitsana kuti kodi iye anangasomerana kuchisi koma tikuona zimene zi bible chimene tinganene apa kumbukani nchakuti olemba bible aja kalembedwe kawo sikuti amakatha zimodzi zonse kuzifotokoza ayi koma amazifotokozera zinthu zimene anazilankhula zija mbuyo amachita supplement mavesi otsatira amanka kuchita supplement akuonjezera expand kapena ku- ku- kuwalitsa explain

lolemezeka yehova ndipo muziyamba chikondwerero cha buledi wopanda yisti muzidya buledi wopanda yisti kwa masiku asanu ndi awiri pa tsiku loyamba muzichita msonkhano wopatulika musamagwira ntchito iliyonse pa masiku asanu ndi awiri muzipereka nsembe zopsereza kwa yehova ndipo tsiku lachisanu ndi chiwiri muzikhala ndi msonkhano wopatulika ndipo musamagwira ntchito iliyonse taona sogezo lija usagwira ntchito iliyonse so tikuona apa akuti musamagwira ntchito iliyonse apa koma akuonjeza kuti musamagwire ntchito ili ntchito yolemetsa okay levitiko akuti ntchito yolemetsa so numeri akuti ntchito musagwire ntchito iliyonse koma kuona kuti levitiko akumasulira kuti ntchito si ntchito iliyonseyo ya koma ntchito yolemetsa and then tikuonanso kuti gezo ija lakuti bible mmene likubwereza likutambasula likuunikira likuwonjezera likupanga clarify zina zimene mwina zinalankhulidwa mwina anthu simungazimve bwino komano akuzimasula kuti muzimvetsetse bwinobwino okay so zikuchitika njani zimene tikuona zikuchitika m'malemba tikupeza kunena kuti mwachitsanzo taona eksodo akulankhula mwachidule ndi akudzaonjezera eksodo 35 verse 3 akutionjezera zina zimene sanazilankhule mu eksodo 20 eksodo 16 akutionjezera zina zimene sizinalankhulidwe pa eksodo 35 akutifotokozera kuti aliyense azikhala pamene anali asapezeke otuluka tikuona zimene asapezeke otuluka kunja gezo chalankhula lija kuti tikamakamba zakuti no kusunga sabata tisangokamba nkhani yakuti kudya yayi kuphika yosaphika la sabata koma osati osatuluka kunja tizikambanso kuti osatuluka kunja nthawi zambiri zimachitika kuti anthu amene akunena kuti mu- musamaphike la sabata musadye atuluka chonsecho achoka so ndetipanga contradina ino chikali comprehensive tidzadze so akunena kuti tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi sabata lopuma tsiku la msonkhano wopatulika so tikuona oh, oh, siwongokhala pamfuta amakapitanso kumsonkhano apanga msonkhano so ndikuti no, usatuluke komatu mukhale ndi msonkhano wopatulika ndikuti pali zina zimene no sizida- sidazidziwe zikukambidwa koma zilipo mwachidule akuonjezera zimene sizinalembedwe mu eksodo koma ndi mbali imodzi ya yolongosola lamulo la sabata so chimene chikuunika apa nchakuti tisatamange nthawi zonse kuti tikamamvetsera ku- m- baibulo nthawi bwi- ndi bwino kusakatula mbali zambiri timvetsetse chifukwa baibulo limakhala kuti lili ndi zina zimeneno palemba limene mukulembamo palibe koma zilipo sizikuoneka chifukwa choti no zatambasulidwa zalankhulidwa pena so chidule la exodo sakulemba zilizonse pamene uyu akutambasula pamene tikulemba so zikulu- mchitidwe umenewu ma scholars anthu ena amene amachita za bible amautcha progressive supplementation kapena kuwonjezera chichewa chake tingati kuti mm, mfunthulira wakawonjezera kuti no akufunthula zinthu koma no akuwonjezerapo zimene panalibe poyambirapo kuti no amene akubwera kuti azioneyu azione bwinobwino zimveke bwinobwino azitsatire bwinobwino so nzimene zimene bible likuchita bible likutambasula komanso kumaonjezera zinthu zina zimene poyambirira mwina pa zifukwa zoti anayiwala kapena sanaziona zofunika nthawi imeneyo sanazifotokoza nde akudzazifotokoza m- kuti no zimveke bwinobwino chimenechocho ndi chimene tikuchipeza khalidwe machidwe ena amene akuchita bible chitsanzo china tikhoza kuchipereka chili mu nkhani ya abrahamu tiyeni titenge abrahamu sara mkazi wake ali ndi maulendo amene achitikira awiri ulendo woyamba chapter 12 ya buku la genesis chapter 12 verse 10 mpaka verse 20 anapita ku aigupto ku egypt chifukwa chakuti kwakhala njala mdziko lawo nde atapita kumene kujako abraham akuti ii iwe mkazi wanga ndi wokongola kwambiri ndi madzi oliwe ndi wokongola kwa basi nde kunoko anthu awa adzandipha chifukwa cha iweyo nde akakufunsa udzinena kuti ndi achimwene so inu nkhani imeneyi mukuidziwa kungoti kuti tisatenge nthawi chifukwa tino tipulumutse nthawi yathu akupitadi abrahamu akumuuza um, a- a sara akuuza anthu achina aja ndi achimwene ya sa- abrahamu so amati ndi achiwi ndi achemwali mwatsoka kapena mwamwayi farao wafu- wa- wasilira sara kubwera kudzamfunsira akuntenga kenaka zikadziwika kuti no iwe munthu uyu si mkazi wako iwe umandinamiza chifukwa chani mukawerenga nkhaniyo ikuonekadi ngati abrahamu adanama kuti no uyu ndi mchemwali wanga zimaoneka zabodza koma mukawerenga chapter 20 nkhani yofanana ndi yomweyo wapitanso kudera lina kwa, Abe- kwa, kwa abimeleki abrahamu uja ankachitanso zimene adachita ku aigupto kuja koma mmene akulankhula uku tikuona kanthu kena kamene kakuchitika abraham akunenanso kuti mchemwali wanga ampanikizanso anthu aja apeza mavuto kenaka ndi mmene akulongosola abraham pa vesi 12 tamvetserani akuti komabe kunena zoona iyeyo ndi mlongo wangadi mwana wamkazi wa abambo anga ngakhale kuti si wa amayi mmodzi tsono akhoza kukhala mkazi wanga ndi abrahamu oh, kani so abrahamu mchapter 20 mchapter 12 sikuti amanama kungoti nthawi imene ija ada wolemba uja sanatifotokozere kuti abrahamu uyu anali mchemwali wake koma muja amati step sister kapena ma cousin sister woti wochokera banja la bale la- la abambo awo ang'ono kapena banja la chemwali awo abambo ako nde amakhoza kukwatana ngakhale kwathu kuno anthu amachita zimenezozo so tikuona kuti no genesis 20 watithandiza kumvetsetsa chimene sitinamvetsetse tikanamnena abrahamu kuti ngonama kunamiza anthu kuti no uyu ndi mchemwali koma zinali zoona anali mchemwali wake zinangokhala anakwatana nawo chemwali wawo okay so chimene tikulankhula ndi zimenezozo tiyeni tione zina zimene zikuchitika mu bible tikuona Baibulo tikawerenga pa Eksodo chapter 16 verse yake 29 kukafika 30 akuti aliyense azikhala pamene ali pa tsiku lachisanu ndi chiwiri pasapezeke wotuluka tikumapeza koma nde akufotokoza pa verse 16 chapter 16 verse 29 yo verse 30 kumapita akufotokoza kuti taonani popeza yehova wakupatsani sabata nchifukwa chake tsiku lachisanu ndi chimodzi amakupatsani chakudya cha masiku awiri so akufotokozera mmene akupita patsogolo akutipatsa detail akutifotokozera pasapezeke otuluka tikumva zinthu zina zake zolowe tiyeni titenge ka break pang'ono tipumulire kuti tibwerenso tidzapitiriza kuchokera pamene tasiya apa ndi ganizo lakuti tikalowa mu chigawo chachiwiri chi timalizitse mbali yoyambirira episode 1 kuti tiyang'anizane ndi episode 2 imene ibwerenso posakhalitsa mwakoma nonse ambuye akudalitseni chifukwa cha kukhalapo kwanu god bless you